okay akụkọ onye Chosen m na-akọ bụ na onye Chosen chọrọ ịnụta nwaanyị nụbata ya n'obodo mbeki obodo ụmụ anụmanụ so onye Chosen afụrọ nwanyị na Chosen eh, na Chosen fa but single ladies nọkwa ebe a bụ ụmụ nwanyị igbo na Chosen fa according to ka ozi si wee lute anyị aka onye Chosen wee sị mba na ya chọọ isi na be anyị wee wegote nwaanyị be anyị ị mara ndị Chosen ka unu si wee mara fa from be anyị fa bụ ndị ndị that's ndị okwukwe fa siri ike site na m amarọ ma fali na anụ ikpu nwaanyị obodo na obodo a amarọ m but ka akụkọ guys ka ozi wee si wee lute m aka ọ na-akọwa na ya enwerọ anything to do with nwaanyị obodo ka ọ bịara obodo a so o nwerọ anything o ji- dị o nwere to do with nwaanyị obodo so o nwere shop ebe ọ na-ele afịa wee chọbazie ka o nweta nwaanyị igbo wee si na be anyị but ọ pịtara nwaanyị ya n'efere mba ụwa so wee na-asị ndị nchegharị nwa na ọ na-apịtakwu pim pim pim n'efere mba ụwa pịta I love you, I love you too searchigide searchigide nwaanyị wee searchita onye Chosen onye Chosen nọkwa na o nwetara n'efere that's na Facebook ya na ya naabọ wee kwube o wee sị ya na ya chọrọ ịnụ na ya nwa nọ South so onye Chosen a o nwetara bụkwa ee ọ ya young small girl dị ebe dị 20 23 years so nke nwaanyị wee sị ya anata ọ sị mba na ya ya anatarọ na ya ma nnatarọ na ya chọ ka ya nwa bịa bịa mebie onwe ha akwụkwọ onwe ha akwụkwọ so wee send ego e mee ife niile fast forward to my story the the the the girl mesie bata obodo a bata obodo a two years ọ batara obodo a o wee dị ime wee mụọ nwa so ọ mụziri nwa ọ ife m sị na na ọghọm dịkwa na iwebata nwaanyị bata obodo ọ na-amarọ ọghọm dị ibe iwebata nwaanyị be anyị ebe a na ndị uru dị ya dịka isi ebe ahụ jebe America mana ọghọm dịchakwapụ ya so ọghọm dịịlị nke nwoke a ka m chọrọ ịkọwa na ka unu wee ghọta ka the thing si aga so the nke nwaanyị wee mụzie nwa na na- na adịsie ka ọ mụrụ nwa o teberọ aka ọ mụrụ nwa so wee ruzie na ọ mụrụ nwa a ọ batara na bụrụ nwaanyị ime ụlọ onwe na ife ọ ya alụ so jee choosing ha ọbata jee you know just like that ka ọ mụziri nwa ewee gwa ya na n'ụlọ ọgwụ na ọ sọ ya nwa ya nọ n'ụlọ ọgwụ na ọ ka obodo si wee dị ị mago nwaanyị be anyị batara obodo amarọ ife obodo nyere and ọ narọ apụta ilo ịghọtago so a na-agwasị ya so ọ na-efil bịa bụkwara nwa ka dịtụ obere young enweberọ experience o nwere so wee na-ebe akwa na-eti mkpu mgbe anyị jizi wee jeje ịmara ife na-eme ọ sị na ya anabago si ka na ọ- na ọ ka o si wee nọrọ ebe a nwere nanị ya na ọ bụ na a sị na ọ ka obodo dị na o nwerọ gị na ya ya nọ n'ụlọ ọgwụ na a bịa visit ndị alapụ ya naba ila nọrọ sọ ya so ọ bịazie nwa o kwesị ọ mụkwara nwa na ọfụma o, ọ awala ya afọ o kwesịrị ịnataba o wee lụzie o wee nwewezie echiche na-ayazi alụ o wee o wee nọtezi aka n'ụlọ ọgwụ to the extent na ọ bịazi nwebe ihe ndị oyibo kpọgasị ihe nwe ihe nwe ihe nwe ọ bụ ihe mma kpọwa ebe a so wee tibe na ya ya na after everything o kwesịrị ịnatabazi jaundice bidokwa nwa ya echebekwa Jo- ka jaundice nwa ya pụọ gbachaa before wee nataba so fa- fast forward to to story m ji wee bịa gbasara dị nwa bụ na o mesi after settling down o si na ya na-ana na ya na-ana na ya ya nọrọ obodo a na ya ya nọrọ obodo a na ya na-ekuru nwa a ka ọ ka ọ ka dị obere si du naanị ya ya nara except a kpọtala ya mme ya mme ya godu sef ezurọrọ ya na ya amarọ obodo bụ ife a na ya aghọtarọ ife na-eme n'obodo a na ya like ya na ọ bụrọ ka o si wee nụ na obodo anụnwa dị ị ma na anyị nọrọ ebe a na-akpọ obodo i che na obodo anụnwa nwee ka o si wee dị ka karịsịa nke dị ka naijiria dị ịghọtago nwatakịrị wee sibe ọnwụ si na ya na ana ikpe ka anụ ife a nke nwoke ejirọ ego ịkpọgote mme ya ọ ka jisi ike gba- gbadu- gbaku- gbanụọ wee nweta nwa ego o ji kwụọ ụgwọ isi wee sendịtie ebe a wee bụzi ya nke ịkpọpụtakwa mme ya bịakwa yie aka aka ya erurọ otu a so wee bụrụ ife m na-akọwali na idute nwaanyị ebe a bata ebe a ọghọm nke nwetara idea ya kịta bụ na the nwatakịrị nwaanyị si na ya ya ebirọ na nke nwoke chọka ya na ya na-abụbiri ebe a wee ike mụsie ihe niile faya m wee kwakọ wee naba because na aka adịrọ nke nwoke nwaanyị si ọnwụ na ọya na ka anyị na-ekwufe nke tata nke echi na ọ nago ọ nago amarọ ihe e jigide wee jigide wee jigide jigide jigide wee nwetasie document nwa ya ahụ ọ mụrụ ọfụ wee duru ya wee naba kịta as am- as am talking to na nke nwoke enwetarọ onwe ya nke nwoke enwetaghị onwe ya ọ bụ na onye Chosen odogwu ekenye ka ebe ọ ya ejeje tinyebe ihe na ọkwa ha bụ ndị ụka ndị ụka ọyalị na nnukwu ukwu nwaanyị obodo so ọghọm na-ekwu na abụ na ọ bụ na o si fee ebe a lụta ndị Chosen n'ime ụlọ ụka fa lụta nwaanyị n'ime ụlọ ụka fa onye nọ obodo a ọ kara ịkararị ya mma and onye nọ obodo a magolu ife system obodo a nwaanyị ọsịchaa amarọ m ife ndị igbo fụrụ na nwaanyị n'obodo a nụnwa dị ka fa si aghọta ya ka ma nna aghọtara ajụrụ m ya sị ya o nwere nwaanyị nọ nkịtị nwaanyị anụrọ di nọ na Chosen ụnụ ọ sị na o nwere ma ndị a mụsịrị ebe a ma ndị a mụsịrị ebe a nọsị ebe a kama nọ na ya nọ nọ nọ nọ na ya chọrọ isi na be ayị wee weta ị fụgo ya nwatakịrị naba so as it as as it stand now ọ ya akwakọzi mee gbanụọ lechakọ ife o nwere tụkọ ego ọnụ highest after one year ọ nakwu be ya yes after one year ọ nakwu be ya so ọ ife m nwere ikwu n'okwu gbasara nwoke Chosen ife melu ya nụ nke abụọ ọghọm ikute nwaanyị ebe a dute ebe a na-enwere ihe ọma ụfọdụ ya ga-abata ebe a akọbara ihe ọzọ ụfọdụ nwere ike ọ bata ọ naba ụfọdụ nwere ike ọ bata ebe o- onye ọzọ eduyala ya ma enu one na-ehiche na mgbe ị na-akpọ ya na phone na-enye ya video video na-eme video video call ọ chee na ị nwere ihe iche I- iyi- ọyị yara bata ebe a o nwere ihe iche ọyara ijewara onye ọzọ akpọyala ya ị fụgo so na nke nwoke na-akwakọzi ụna nanwụ